likakhala dzuwa samalozerana ndipo mtengo wautali sumafunika chikwangwani ndife akaswiri anu omwe aja masauli general surprise anamandwa popezeka ndi katundu wa orijino monga ngati mamemory card komanso mabatire ngakhalenso mamatichacha ndi machacha amene osayiwala timapezeka ndi mabatire a Itel olimba bwino aang'ono ngakhalenso mabatire akuluakulu amene

Ma Sauli vendors a Itel ndife tokhafe amene timapezeka ndi katundu wolimba bwino wa Itel ngakhalenso Tecno. Tikukuziwitsani a Malawi nonse, ngati mukufuna katundu wolimba bwino wa Itel, tiyimbireni foni pa manambala amene mukuwaona pa video imeneyi ndipo mutipeza ife a Ma Sauli General Surprise mwakolowekedwa ndi mavenda pokugulitsani zinthu za China. Tiyeseni ife a Ma Sauli General Surprise. ndipo simudzakhumudwa amalawi timapezeka dera lina lililonse limene inuyo muliko mukatifuna mungathe kungoyimba foni pa manambala amene mukuwaona pa vidiyoyi ndipo tidzakupezani dera limene inuyo muliko osadandaula osavutika ayi musakaononge ndalama zanu kwa mavenda ingoyimbani foni ndipo ife tidzabwera dera limene inuyo muliko
ndabweretsa phwando ya filimu imeneyi 25 seconds ku nigeria komanso kamelita imene ili sizoni yokoma kwambiri ku mtundu wanga wa malawi osayiwalira ine villa entertainment ndimatchakula zinthu zimenezi kuti ndisangalatse dziko langa kamelita nanji filimu yokoma kwambiri komanso 25 seconds mande wiki ya mawa pamsikapo ya ya ya ya patenga nthawi yayitali kwambiri lero lili ngati pachichani pachi pachi 25
kuti ndiye sumatiki kukondwerera kumeneku
yeye lero ndi tsiku lokoma kwambiri

anga ndonena kuti ana achichepere sakuyenera kuonera filimu imeneyi ndiyosayenerera kutengera zichewa zake zimene amayankhula anthu amenewa zina mwa izo tamwera madzi koma pali zichewa zina zoti sindikanakwanisanso kumwera madzi kugwisa ntchito chiyankhulo china chake chonoti anawa sangamvesese ndipoti ana masiku ano ngochenjera kwambiri chonde ana inu filimu iyi si ya msinkhu wanu muzikonda malemba muzionera kamelita filimu yokoma kwambiri imene ikumasulidwa ndi kampani ya villa entertainment ndi filimu yabwino anzanu akusangalala komanso akuyiyamikira muyipeze filimu imeneyi muzionelera komanso timatha kutumiza pa basi ndipo pali njira inanso yophweka kwambiri kwa amene ali mafoni atachi olowa whatsapp smartphone yabwino mungathe kupeza nawo mafilimu a villa entertainment kuzera pa whatsapp nambala ndi yomwe ija 0 maita awiri 26 manayini awiri koma mapeto ake 18 muziyankhusana ndi villa entertainment ineyo ndimapanga chimene malawi akufuna Atumbuka ambiri ma social media amanyozedwa. Ine ndikufuna ndiziabwezerera. Kaya sindikudziwa ngati ndizilakwisa, koma nkhani yake ndiyongosangalasana. Mchewa amalolera kugulitsa nkhuku yake yoweta ya m'nyumba kukagula mapasi a pa msewu, amalola iye kugulitsa malo. Iye ndikudzakhalanso londa pa malo pamenewowo? Nde mchewa ameneyo. Sit down. Madam, this one I'll get share. That one I'll share. Me not get share for this parlor now.

ukukumbukira zimene umakonda kwambiri kupanga ndi nachisale kuchipinda kwako kuchipinda kwakoko nthawi zambiri amalira kunena kuti watopa komanso ndofowoka zimenezo ndikufuna kuti andipangirako ineyo ndikubwerezanso ndikufuna zimenezo ndipangire ineyo kuti nanenso ndizikuwa kumalira kumasisima kuti ndatopa

taona jones sungazimvetsese iweyo ndikumva zina zake madamu ndikufuna ndikuenjoye ineyo hey ngati mmene umapangira kwa nachisale jones ukushosha moto jones jones jones jones koma madamu malo anowa si abwino come on kumaona malo opangira zimenezi jones tamatiyeni nazo ndinamva zoti umatenga nthawi kwambiri ungathe kutenga 2 hours leroli palibe vuto sindidandaula Hey, Oh Jones, lero lino unjoya iweyo. Unjoya zoti ndikuopa simunanjoye moto mmoyo mwako wonse. madamu. Moto.
Madamu ndakubweresani watermelon. Nde chili kuti chotamelocho. Chili ku kitchen ndachika mfiriji. Sinditha kutolera bwinobwino. Chifukwa ndinabwera mwachangu chonchi. Ndi chani chimene chavuta. Ndinangobwera basi kuzangokudziwisani. Kuti nthawi ina iliyonse. Dina ikhala ili ready.
madamu ndikufuna mundikonzesere zipi wangayi amangopeza zoti wangogwa nthawi ina iliyonse nde ndilibe lamba panopa mundigulire lamba Nachisale, tabwera kaye kuno. Waona kena kalikonse? Eya madam ndaona. Mm. Shut up apa. Sunaone kena kalikonse. Ndanena kuti chani pamenepa? mwanena kuti ine ndizinenere kuno kuti sinaone kena kalikonse ndikufuna unene kuti ineyo nachisale sinaone kalikonse ineyo nachisale sinaone kena kalikonse ndichokere apa iwenso tandichokere

ndili ndi funso linake limene mfuna ntakufunsa
koma abwana inetu sinapange kena kalikonsetu kuwalakwisa sunalakwise kena kalikonse umankonda jones abwana ndimankonda jones kuchokera pansi pa mtima wanga
umadziwa kuti ndiwe mkazi wokongola kwambiri
abwana sindimadziwa koma poti mwatero zikomo kwambiri ngati sumadziwa ukuyenera kudziwa zoti ndiwe mkazi wokongola abwana anga mukunena zoona ya ndikunena zoona ndiwe mkazi wokongola zedi ndipo jones si levo yako iweyo koma oga mundisekesatu ukuziwa zimene ndifuna ndiyankhule panopa ukuziwa kumene unachokera kwa anthu ovutika kwambiri ndiponso johnson anachokera banja losauka kwambiri ukuyenera kukwatira ndi munthu amene ali ndi ndalama osati kubwereranso mu umphawi iweyo ndupanga izi mwa chifukwa chimodzi ukuyenera kukhala ndi tsogolo lowala
zonsezo ndikudziwa koma ine mwamuna ndikakamusake kuti nthawi zonse ndimangokhalira kuphika m'nyumba munomo mwayi wokumana ndi amuna olemera ndilibe oh ndatha kumvetsetsa koma ine ndakuyitanira kuno kuti pali munthu wina wake amene akukufuna iweyo zikhalira kwa iweyo tandiuze ndiye ndiwe wokonzeka kumusiya jones abwana munthu amene mukufuna mundifotokozera apapa ineyo sindikumudziwa kaye bola ndidzamuoneka ndikazamuona pamene ndidzamusiya uyu john john johnson chabwino palibe vuto poti ndi zimene ukufuna ndiyesesa kuti ndikulumikizani anthu inuyo kuti mukaonane

Ehe, Nachisale tsopano ndili ndi njala ndikufuna chakudya
wati uli ndi njala ee ngati uli ndi njala pita kwa madamu ukauze kuti akupase chakudya ndiye zayambika liti zonena kuti madamu andipase chakudya ineyo zinamba zitachitikako zimenezo ndingangolowa mkhichini nkukangotenga ndekha chakudya njala ikundipweteka wati ukatenga ku kitchen uyerekeze uone um? ndanena kuti usayerekeze dala kukalowa ku kitchen kumeneko
ndi chani chimene ine ndalakwisa leroli kuti uzindionesera moyo woyipawu
eh? sukukumbukira chimene walakwisa ndeno waiwala kale zoti wayenda ndi chakudya changa cha ine ndeno wapezeka watenga chakudya chimene ndimadya ineyo ndikukapasa mama ine ndakupezerera kumakhala ngati palibe chimene chachitika ndikumanamizira kuti sunavale lamba ukuti ndatenga chakudya chako ndakapasa madamu vuto ndi zipi wangayi akumangosesereka yekha yekha ndiye nthawi imene ndimakonza zipi yanga osati zimene ukuganizazo kagwere kuni mabodza ako unamiza ndani kuti zipi akamangosesereka ndeno ngati zipi akamangosesereka madamu amapanga nawe chani iweyo
nkhani imeneyo ingoyitaya ndopanda ntchito ndanyozedwa kale kuti ndilibe mphamvu zoti ndingathe kuma kusamalira iwe akuchita kuma kufotokozera choncho a ogawa kuti ali ndi nzawo amene ali olemera amene ungapite naye pamene umachita kusangalala kwambiri kuchita kumwetulira ufuna undisiye ine una ngati sindikuziwa chimene ndikufuna nchoti ungozitaya zimene zinachitika nyumba amene mucha tiziti unabwera kuti iwe ndine tidzamvane pa zimenezi palibe kumvana kunena kuposa imene ndimafuna ine nchakudya kaya kwa panopa
iwe si mwamuna palibe chimene chimene unandipangirako ine
nachisale sindimakupangira kena kalikonse waiwala zoti salari yanga ndimapereka kwa ndani ineyo ndimakupasa ine salari ya pano taoneka osapereka ndalama eti mufuna chibigi china chake ukufira chibigi china chake cha mimba ngati khonde choncho eti ingondipasa chakudyacho ndili ndi njala ndilibe chakudya choti ndingakupase iweyo
ndimaona ngati zimenezi timangocheza eti eti zasanduka za serious ngati sundipasa chakudya ineyo wachiona chiseko ichocho ndicholemera kwambiri pokusegula chimenecho ziseko zonse ndizovuta kusegula koma ndimasegula ineyo nde ulendo uno ukasegule ndiweyo
nkhani yosegula chisekoyo sivuto usazivutise wekha ndikasegula bwinobwino palibe vuto nachisale usazitengere ndili ndi njala kwambiri ndipase chakudya chonde ngati ungapange kena kalikonse kopusa kwa ineyo ndafotokozera oga zimene mumapanga ndi madamu iweyo ha wanena kuti wandiva a nkhani imeneyi ndi yachinsinsi ungayankhulirenji pena paliponse nachisale choka apo usandigwire mogwirizana zikhathuko oga zimenezi zasadziziwe ufuna akundiyenda tizangotengana uku kuti ukhale uzisangalala ndiye ndi zina zimene ufuna ndiziganiza ndiye tandichokelepo munthu wopusa iwe pita uko uzikadikira chakudya chifukwa nthawi imene ndidzakupatsa chakudya ndi nthawi imene ndingaganize ineyo choka sindifuna kuona chinkhope chako

walandiridwa mwamuna wanga ku nyumba ndikudziwa kuti ukufunika kudya chakudya cha fuleshi eya ndi zimene ndikufunano chabwino ukuyenera kundisatira kenako no ukasambe kenako no uchinjoye chakudya dzuka undisatire hani oh um, koma uli bwinobwino eh, ah, ndili bwinobwino ndimakusatira ndinali mambuyo mwako ndikubwera oh come on sweetheart bwera bwera baby chachitika nchani oh sindikudziwanso kuti chavuta ndi chani zikuchitika beuta mwa gondola si
mwina zilongosoka mawa
ndatopa nazo basi ine ndikupita jonsi ndiye osandigwira ine osandigwira jonsi tsegula chitseko ndati utsegule chitseko osayerekeza dala kundigwira chonde wachikondi sikuyenera kundisiya ndekha usandisiye chonde ndikupempha sikuyenera kundisiya ayi tiyeni tikhalire limodzi ndimakukonda ine ndikhululukire singakhale ndi chimbowa cha mwamuna chosakoma ngati iweyo singakwanise sitikuyenera kulekana munjira yake imeneyi chonde ndikupempha wachikondi ukumbukira kuti unandilonjeza ine tsiku la ukwati wathu zachani kuti tidzakhala limodzi wina ndi mnzake kutetezerana ndi kuyang'anirana imfa yokha ndimene idzatilekanisa pamene ulipa nchimodzimodzi munthu wakufa ndiye chabwino nchani kwa ineyo jonsi panga zoti unditsegulire chitseko pompano ndipemphereko kwa mkazanga kuti asapite tikuyenera kukhalira limodzi madamu simungawapatse chilango munjira yake imeneyi eh? angakhale bwanji iwowa kopanda inuyo nanga azidya ndi ndani chakudya akufunika inuyo amenewawa kuti muzisamalirana eya zoona taonani bwana kulira ngati mwana wang'ono si zabwino zimenezi kuti muwasiye okha muyenera kumasamalirana ndinu anthu akuluakulu chikondi sichimatha chili ngati kambewu ka mpiru ngati mungasiye iwowa sangazapezenso mkazi wina wabwino madamu chonde ndikupempha chonde chonde ndikhululukire heyi ndiye ndifere kuno

bizinesi ikuyenda bwanji ikuyenda bwino bizinesi zambiri za izo zinasintha panopa zili bwino ndithu wow ndi nkhani yabwino imene ndikumva apayi ndimaona ngati ndizimva zoti ndalama mwina unasokoneza koma zili bwino zonsezo ndine woyamika iweyo ndiwedi nzangadi wapa mtima see ukudandaula chani chimenecho ndiye chinzakeka um, lero mnyumba mwako mukuoneka mosintha kwambiri ngakhalenso iwe ukuoneka wina wake kusiyana ndi mmene nazakuonera ulendo umene nabwera uja chachitika nchani ndi zoti tangokumana apapa ndimafuna ndizichokapo ndimafuna ndikapitidwe mphepo pena pake nkamweko chakumwa kukamwa chakumwa kubala eya o zimenezi nzosakhulupirika taona nyumba mwako muno chili ndi china chilichonse chokwanira bwinobwino ungafunirenji iweyo kuti ukamwe chakumwa mwina panja kapena ukasangalala kwinakwake ukaputidwa mphepo pamene uli ndi china chilichonse mfiriji yoti ungathe kumwa ukunena zoona zimenezi ase koma pali vuto lina lake mkazi wanga mkazi wako chamchitikira nchani ukumbukira ulendo woyamba uja unabwera uja ndinkakufotokozera kuti nzakone ndikakhala kuti ndili kuchipinda kuti ndimatha 25 seconds yokha basi ndinakunamiza nzanga chiyambi panopa ndafika pa 1 ase wati chani chiyambi chifukwa cha vuto langa limene ndikukudandaulira apali mkazi wanga panopo watemesa nkhwangwa pamwala mpaka amafuna kuti azipakira katundu kuti azipita banja kuti latha basi ndipo akuti sindikumfikapo mzanga ndikupepesa kwambiri sindimadziwa zoti nkhani imene ija ndi yasiriyasi undikhululukire pa zimene ndinadzayankhula ulendo ujawu kuti ngati zili choncho kangozipha wekha iweyo ah chabwino chabwino zimachitika si vuto lako iweyo ukupanga ndi mkazi wako ndi madingo choncho udayeserako kutchakulirako mkazi wina wako pambali ukudziwa kuti sindingapange sinamudabule kwenikweni mkazi wanga ndipo sindingakwanise kumudabula sindimapanga zobwerekera kuti mwina ndikasewere gemu ku timu ina yake sindingakwanise zimenezo ndi mkazi wanga yekha ayi sindikutanthauza kuti iweyo kuti uzikabwerekera timu ina yake komano ndikutanthauza kuti iweyo upeze njira ina yake imene ungasovere tizipsera ta mabala ako ngati amenewawa chifukwa nchoona kuti kuti uthane ndi vuto lakoli eti ukuyenera kuyeserera pena pake kuti game ku timu ina ukabwerekere iweyo ukukatakasa bwanji kumenekoko zimafunika kuti ukaone kuti ukusewera bwanji chifukwa eti ukakasiyanisa kumenekoko kuti mwina ukwanisa kusewera game bwinobwino mwina vuto ndi mkazi wako ndiye ungathe kumasiyanisa not ndingathe kupanga ndingathe kumapanga motani kuti ndithane nazo ndi zimene ndifuna nditanthauza apa mzanga ndifuna ndikuthandize munjira yake imeneyoyo bola uyesereko njira imeneyo ase unena zoona kuti ndikasewere mpira kwina eya ngati kumenekoko mwina ukapeza zoti kumeneko wamenya gabada kuchinya bobo achipatala angathe kuzaona kuti angathe kukuthandiza bwanji iwe ganizirapo kuti upanga bwanji ndifuna nditalingalirapo bwino pamenepo ndizoti ine ndimakukondatu kwambiri ndipo china chilichonse chimene ungafune pa dziko lapansi ndidzakupangira chimene ndikufuna nchoti ungonena kuti ndakulolani basi Abwana ndikuopa madam kuti azandipha ine. Madam ake ati? Ndipo iwowo angakuphelenji iweyo eh? Sukuyeneraso kuopaso madam ako iweyo chifukwa kuti madam ako anapanga chisankho choti akufuna kundisiya ineyo ndipo sakundikonda nde ineyo ndimasangalalabe mumtima mwangamu ndimakondwera kuti olo atandisiya ndilibe ntchito chifukwa choti ndili ndi iweyo ndipo ndizikhala ndi iweyo. Iwe ndi amene uzakhale dona wa nyumba inoyi amene uzizandisamalira ine nkundipangila china chilichonse ineyo ndizangokulembela wantchito sopano pamenepopo. iye akamapanga zoti akufuna azipita ndingomusiya kuti apite kupanga zoti ine ndikukwatire iwe kuti ukhale mkazi wanga wamva abwana ine nzosakwana kwa inuyo tadikira kaye ndikulonjeze kaye chinthu ichichi madamu akazangoti achoka nyumba munomo ineyo ndidzanyamuka kupita m'mamidzi kukasakasaka wantchito wabwino kwabasi woti azidzakusamalira iweyo kumakuphikira kumapanga china chilichonse mfuna muzanditengere wantchito pamapeto pake muzandisiye nkukwatira wantchito zimenezo nayi o ayi
Ndikudziwa ndikutha kukumvetsetsa bwinobwino. Ndikudziwa kuti uli ndi mantha. Uli ndi mantha akulu kuti mwina ndidzakusiyanso. Ayi, sindingadzakusiye iweyo. Chisankho chimene ungapange iweyo ndi chimene ine ndingagwiritse ntchito basi. Bola ungovomereza kunena kuti ineyo wandilola. Ndi zimene ndikufuna panopa.
Chabwino. Bola mundilonjeze kuti china chilichonse chimene tidamakambirana nonse musakauze madamu. Ayi.
Ndinganyamukirenji ine amene ndikupanga zobisika nkumakatsekula pachikamwa panga kumufotokozera mkazi wanga ndiye kuti ndine wopenga? ah ine chimene ndikufuna ineyo ndikungodanda mwina iwe ndi amene ungamakasegula pakamwa kumufotokozera mkazi wanga ndikakhala kwa ineyo chisisi ndi chofunikira kwambiri ndipo pakamwa panga ndatsinapo chonchi ndasoka chabwino nde mwanena kuti mudzandikwatire ineyo ah
ndi zimenezo ndi zimene ndikukupempha ineyo ndingonena kuti iwe apapa ndiwe kale mkazi wanga wa ineyo zimenezi zimene ndimakupempha ka ndipo ndimafuna kale kuti ukhale wa ineyo ndiwedi wa ineyo basi Ti- tiye ti- ti- tinyamuke tikapange zinazake kuseriku bwanji tikaone kuti zikukhala bwanji tama tiye muvutikiranji kuti tipite kutali pompa apapa kulibe wina aliyense amene angatione wati ndipange namadingu pompa apapa eya pompa uli ndi nzeru zochuluka kwambiri sindichedwesa tiyeko ka abwana iyi ndi style yakalekale inatha fashoni dikirani ndikuonetseni style yanyuwani mungoyima zokopa choncho He, oh yacho ndiwe ndi ndabwino kuza kwabasi. zambiri amwene Eya. nachisale aa iwe soni muli bwanji sana chifukwa chani chakudya changa sunandiyikire malo amene ndimakuuza kuti uzindiyikira cheko ndikakupasi ndimafuna ndithandizeko abwana kusaka china chake dekati yewo eh pompana pompana
chisire bwete cha mgwanya chifukwa chiyani wasokoneza perete yanga chonchi anakhala ndithu malo oyenerera ndipo ngini yanga inali njonjonjo pamene papa mulungu akupase chilango mulungu akukanthe moyo wako wonse johnson johnson sungangoona zoti ndikutuluka panja sinakuitane kuti ubwere kunoko nakuitana kuti upite ukasegule chiseko ukandisegulire chiseko johnson kandisegulire chiseko abwana ngati mumati ndinathapo kuzera molakwika lero ndikufuna ndingomasuka ndikufotokozereni chilungamo basi ntchito yophweka kwambiri mukamafuna kutuluka inuyo mukuyenera kuziimbira honi nokha kuyimba pipi kena kuno kutuluka ndi kukatsegula chiseko kuzisekeranso nokha ine sisamandivutisa imene ndi ntchito yako ya chitetezo ukuyenera kumatsegula chiseko ndi ntchito yako munandilemba ntchito yoti ndingokhala londa basi pano amene ali driver ndi amene amatsegula chiseko motani abwana chifukwa chani mukasiya zakudya zanu zimene zilipo zochuluka kwambiri komanso zolemekezeka choncho ndi kukalowa mukaokala ndi kumakagula zakudya zosakhala bwino zakudya zimene zija ndi zanga bwana mundisiyire nditsekere kuchikamwa apo ine ngathu kutseka kukamwa kwawo ndi pama zimene sizotsekesana kukamwa bwana amene uja ndi chisangalalo cha moyo wanga amene uja ndi china chilichonse cha moyo wanga chikondwerere ndi chimwemwe cha moyo wanga ndiye uja abwana oho ineyo singakusiyireni shopu imeneyo abwana johnson vuto lako ndi chani uli bwinobwino ndikhala bwino mukasiya kugula zakudya zanga oh ndatha kuona zikuonetsa kuti ndi ntchito imeneyi watopa nayo ndeno ine ndikupangisa zoti udziwe khomo lotulukira ngati watopa ndikupempha kuti uchoke kunyumba kwanga kunoko lamulo limanena kuti ngati mufuna kumuchotsa wantchito mukuyenera kuti mumpezere malo ena oti iye akayambe ntchito basi komanso ndikufuna ndikupempheni kuti mundisiyire ineyo malo anga malo ake ati amene ufuna ndikusiyire ineyo eh? ndikutanthauza kuti m- katundu amene mmaseweresa inuyo nthawi imene ndinakupezani mnyumba muja mmesa mmalimbana ndi mmapanga zonena kuti kaya mumati kusintha oyilo mafuna musinthe oyilo choncho ndiye katundu wanga johnson ungatseke kuchikamwa kwako ukandisegule chiseko uli ndi vuto lanji iweyo mukundikalipira ngati kamwana bwanji ndilibe nthawi yomalimbana ndi iweyo

Ah, Jones.
madam. Sukuyenera kungopita Ndafowoka chonchi. kwambiri. Kungopanganso kamodzi Ndafowoka basi. komanso abwana Kungokuda angathe kutipeza. kamodzi. Chonde ndikupempha. ayi ka bwana Chonde nda- vuto da bwana Jones.
angathe kutipezerera Ndikupempha tabwera.
ndizipita bwana ndizipita angathe kutipezerera bwana
Johnson! Johnson! mnyamata amene ali ndi zimphamvu bwanji oh tangoganizani wandipha ineyo kwa 15 minutes ali bwino bwanji ulendo wina azakwanisa 1 hour eh
zikomo kwa inu nonse amene mmasatira mafilimu a villa entertainment ndimakukondani kwambiri makasitomala anga ndipo ndimakunyadirani nkhani ndi yonena kuti mafilimu a villa entertainment anthu amene muli kutali kwambiri musamavutike kupititsa pa obena chifukwa choti si abale anga samandipasa ndalama ina iliyonse ndipo sindipezapo phindu pa iwowo ndipo pa iwowo ndi palibe weniweni chifukwa choti iwowo sakumbukira konse kuti kuli munthu ngati ineyo amangobena chibenebene basi namakadyesa mabanja awo pamene ine ndikungosafala ndiyeno ndabweretsa njira yachinsinsi kwambiri komanso yabwino kwabasi muzingogula mafilimu a villa entertainment pa whatsapp ndipo mafilimu ena ngati sakupezani madera enawo musamavutike ayi nkhani ndi yonena kuti anzanu akugula pa whatsapp enanu ndilibe nanu ntchito mumalimbikira kukabenesa pamene nawo obenawo si abale anga ayi kaya mukufuna kuti muonerere pa dvd timatumiza mafilimu amenewa dera lina lililonse kungatalika cha mtundu wanji ngati mafilimu achichewa amafika mafilimu amenewonso amakafika basi zikomo kwambiri ndipo ndife okhulupilika pa ntchito yathu ndine villa entertainment week ya mawa tiyeni tidzapitirizeni 25 seconds ndi kamelita filimu yokoma kwambiri imene akumaonerera wina aliyense mwana ngakhalenso kholo amene kopanda vuto lina lonse koma 24 seconds ndi filimu imene ndinanena kuti ana achichepere ayi kutengera zichewa zimene zinali m'menemo ngakhalenso inenso zimandibowola m'makutu

osaiwalira ine villa entertainment ndimatchakula zinthu zimenezi kuti ndisangalatse dziko langa kamelita nanji filimu yokoma kwambiri komanso 25 seconds mande wiki ya mawa pamsikapo
ya ya ya ya patenga nthawi yayitali kwambiri lero liri ngati pachichani pachi pachito

ife sitimaphweketsedwa ayi ya osamatisaiza